Ihe ọgụgụ Nzukọ nsọ Katọlik Mọnde izu ụka nke abụọ n'oge olileanya onye nzọpụta Ihe ọgụgụ nke mbụ Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya isi nke iri atọ na ise malite n'usoro nke mbụ ruo na nke iri. Ka ịkpa na ala kpọrọ nkụ ṅụrịa ọṅụ, ka ala ọkpọọ nweta obi aṅụrị wee mịta ifuru osisi mara mma. Ọ ga-achawapụta nke ukwuu, were ukwe tie mkpu ọṅụ, A ga-enye ya otito nke Lebanọn, ebube nke Kamel na Sharọn. Ha ga-ahụ otito nke Osebụrụwa anyị. Meenụ ka aka na-esighị ike sie ike, ka ikpere na-ama jijiji sie ike. Unu ga-agwa ndị niile egwu na-atụ, Obi sie unu ike, unu atụla egwu. Lee, Chineke unu na-abịa ịbọrọ unu ọbọ site n'ịkwụghachi ndị iro unu ụgwọ. Ọ ga-abịa zọpụta unu. Mgbe ahụ, anya ndị kpuru ìsì ga-emepe, Ndị ntị chiri ga-anụ ihe. Mgbe ahụ, onye ngwụrọ ga-awụli elu dị ka ele. Ndị ogbi ga-ekwe ukwe aṅụrị. Mmiri ga-esi n'ọzara sọpụta, iyi ga-ejukwa n'ịkpa. Ala ọkpọọ ga-abụ ebe ọdọ mmiri. Ala kpọrọ nkụ ga-abụ isi iyi, ebe obibi nkịta ọhịa ga-aghọ apịtị, achara niile ga-adị ka eriri na ụdọ, ụzọ awara awara ga-adị ebe ahụ, a ga-akpọ ya ụzọ nsọ. Onye adịghị ọcha agaghị esi ebe ahụ gafee. Ndị nzuzu agaghị eme ihe nzuzu ọ bụla n'ebe ahụ. Agaghị enwe ọdụm ọ bụla n'ebe ahụ. Agaghịkwa enwe anụ ọhịa ọ bụla nke na-eyi egwu n'ime ya. Ọ bụ sọọsọ ndị a zọpụtarala ga-aga na ya. Ndị nke Osebụrụwa gbapụtara agbapụta ga-alọghachi azụ, na-ekwe ukwe ọṅụ na Zayọn. Ha ga-enwe aṅụrị ebeebe n'onwe ha. Ha ga-enweta obi aṅụrị na nke ha. Iru uju na ịma ọsụ niile ga-agbafu n'ebe ha nọ. Okwu nke Osebụrụwa Ekele dịrị Chukwu. Abụ ọma na azịza ya. Azịza ya bụ, Chineke unu ga-abịa ịzọpụta unu. Ana m ege ntị n'ihe Chineke Onyenwe anyị na-ekwu. Ihe ọ na-ekwu bụ udo maka ndị nke ya. N'ezie, nzọpụta ya dị nso maka ndị na-atụrụ ya egwu. Ka ebube ya wee nọgide n'ala anyị. Azịza. Chineke unu ga-abịa ịzọpụta unu. Ịhụnanya na okwukwe amakụọla, ezi omume na udo ebiela ọma, irube isi ga-esi n'ala pulite, ezi omume ga-esi n'elu ledata anya. Azịza. Chineke unu ga-abịa ịzọpụta unu. Ee, Onyenwe anyị ga-enye anyị ọganihu. Ala anyị ga-amịta mkpụrụ bawanye. Ezi omume ga-aga n'ihu ya. Udo ga na-eso nzọụkwụ ya. Azịza, Chineke unu ga-abịa ịzọpụta unu. Mbeku, Aleluya, aleluya! Meenụ ka ụzọ ya kwụrụ ọtọ, mmadụ niile ga-ahụkwa nzọpụta nke Chineke. Aleluya! Ihe ọgụgụ nke a si n'Oziọma dị asọ nke Luk dere. Isi nke ise, malite n'usoro nke iri na asaa ruo na nke iri abụọ na isii. Otu ụbọchị, mgbe Jesu na-akụzi ihe, ndị Farisii na ndị nkụzi iwu nọ ebe ahụ. Ndị si n'obodo niile nke Galili, Judia na Jerusalem bịa. Ike nke Dinwenụ dịnyekwaara Jesu ka o wee gwọọ ndị ọrịa. Ụfọdụ ụmụ nwoke butere otu nwoke ahụ ya kpọnwụrụ akpọnwụ n'elu akwa ya. Ha chọrọ ụzọ ibubata ya n'ụlọ, dọba ya n'ụkwụ Jesu. Ebe ọ bụ na ha enweghị ike ibuba ya n'ime ụlọ, ha meghee oghere n'elu ụlọ buda ya n'akwa ya, n'etiti ebe Jesu nọ. Ma mgbe Jesu hụrụ okwukwe ha, ọ sịrị, Nwoke, a gbagharala gị njọ gị niile. Ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii bidoro jụba sị, Onye bụ nwoke a na-ekwu arụ? Onye pụrụ ịgbaghara njọ ma ọ bụghị Chineke? Mgbe Jesu matara ihe ha na-ajụ, ọ sịrị ha, Gịnị mere unu ji ajụ ajụjụ a n'obi unu? Olee nke ka mfe, Ịsị, A gbagharala gị njọ gị niile? Ka ọ bụ ịsị, Bilie were ụkwụ gị gagharịba? Ma iji mee ka unu mara na Nwa nke Mmadụ nwere ike n'elu ụwa ịgbaghara njọ, ọ sịrị nwoke ahụ ahụ ya kpọnwụrụ akpọnwụ, Ana m agwa gị, bilie, buru akwa gị laba. Nwoke ahụ biliri ozugbo, buru ihe o ji edina ala lawa, na-eto Chineke. Ihe a tụrụ igwe mmadụ ahụ n'anya nke mere ha ji too Chineke, sị, Anyị ahụla ihe anyị ahụbeghị mbụ taa! Ozi ọma nke Osebụrụwa. Otito dịrị gị, Kristi.